n t'i lamɛn n t'i lamɛn n t'i lamɛn sa logique ye min ye e b'o dɔn ne b'o dɔn ou bien ne muso ni ba non ne muso ka di ne ye ka tɛmɛ ba kan dangaden ne balimaw aw ni ɲantuma ne tɔgɔ fatu de la revue des séries du magnifique abonné kuraw aw bienvenue donc kɔrɔlen aw ni ce aw ka lamɛn la hali bi donc n bɛna n profiter nin sen fɛ pour que k'a fɔ aw ye aw aw ala ka sun in ala ka tɛmɛko ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma ala k'an ka sun n'an ka seliw bɛɛ lajɛlen minɛ donc bi baro bi baro bɛna kɛ la série couple mondial de kan épisode 3 à 5 donc an ka waa fɛ
n t'i lamɛn n t'i lamɛn n t'i lamɛn sa logique ye min ye e b'o dɔn ne b'o dɔn ou bien ne muso ni ba non ne muso ka di ne ye ka tɛmɛ ba kan dangaden
donc épisode 3 la e sɛki sɛki sɛki i ma dɔ i baara ɲini a mɔgɔ yɛrɛ bɛ se ka nin question sugu in répond wa surtout téléphone yɛrɛ la ee mɔgɔ bɛ choix kɛ i ba ni muso cɛ i bɛn'o répond téléphone na i terikɛ ye ayi a banna a se choix nin fɛn sugu la de ni mɔgɔ min y'i ɲininka ni muso y'i ɲininka a mun ka di muso tulo kɔrɔ i b'o fɔ a ye ni ba y'i ɲininka mun ka di ba tulo kɔrɔ i b'o fɔ a ye mais k'o fɔ mɔgɔ wɛrɛ ye tan téléphone na ee a ye samara ye min sɔrɔ kɛ ka ɲaw a y'i jɛ dɔɔni
kabako i bɛ sɔn ala kan'i ci k'i to seli la ka kuma walima ko k'i b'i ka seli tigɛ fanta tasaba kadi miss mondial ah i bɛ den mun tromper o tɛ ne
donc épisode 4 he bibi na téléphone ko in kɛra baara ye couple kɔnɔ dɛ ah ah est ce que an mɔkɛ n'an mɔmuso nin problème sugu kun b'olu da la u ka kuma la ah parce que bibi na téléphone bɛ se ka séparation kɛ couple la dɛ ah parce que secret mun bɛ téléphone kɔnɔ est ce que o secret bɛ mɔgɔ kɔnɔ secret bɛ mɔgɔw ka téléphone kɔnɔ a mana kɛ cɛ o a mana kɛ muso ye couple kɔnɔ est ce que o bɛ mɔgɔ kɔnɔ en tout cas téléphone kɔni a bɛ ka kɛ danger ye couple la dɛ aa ne yɛrɛ kɔni bolo nin fɛn sugu la en tout cas plus sérieusement eh, nin fɛn sugu la an kan ka ɲɔgɔn respecté quoi couple kɔnɔ donc cɛ ka telefɔni y'a ta ye muso ta y'a ta ye donc maintenant ni min b'a fɛ k'i ta passer min ma o bɛ se k'a passer a ma mais ka telefɔni ta tan ta kabako ayi o man ka kɛ Asi jo tɛ nin na fefefefe i jo tɛ nin na i jo tɛ nin na yɛrɛ de donc franchement uh, en tout cas a tɔgɔ ka man nɔgɔ a tɔgɔ ka man nɔgɔ hali dɔɔni il faut que confiance ka kɛ pour que nin fɛn sugu kana kɛ nin fɛn sugu kana kɛ couple la quoi aa en tout cas Asi kɔni a bɛ Cheick makɔnɔ na fo l'an 2000 l'an 40 000 an ni tile Ba ni sɔgɔma. Nse somɔgɔw. Eh madame.

nin mun ko sugu ye ayi a banna nin bɔn mondial sugu a ka dan a bara yen u ka a ka taa yɔrɔ wɛrɛ mais ne bara kɔni tɛ dɛ i ye e Cheick e Cheick walayi e Cheick cɛ yɛrɛ de e cɛ ninnu aw tɛ hɛrɛ k'aw yɛrɛ kan nin tɛna e ka foyer perturbé ne ye nin ta nin tɛna e ka foyer perturbé fiyewu ee ee k'ale bɛ se k'a ka jupu bɔ k'a bɛ se ka tafe ni fɛn siri a banna kabako ee i yɛrɛ nakun munna i ma na n'i ka tafe ye déjà ee perruque bɛ kun na ka jupu dan fo woro yɔrɔ nin na ee ko ne bɛ se ka tafe ni fɛn siri un k'e bɛna ne cɛ ta o ko aa n tɛn'o kɛ kabako ayi non non non saw ki aw kana nin ko fɛn sugu kɛ sa nin bɔn sugu nin donc ne balimaw nin de tun bɛ n bolo k'a fɔ aw ye bi la sur la série couple mondial épisode 3 à 5 donc hakili aw hakilina ta kɛra mun y'a ko la aw yɛrɛ k'o fɔ ne commentaire la donc en attendant n y'a fɔ aw ye ala ka sun in ala ka timiko ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma donc ala k'an ka sun n'an ka seli bɛɛ lajɛlen minɛ donc aw kana ɲinɛ dɛ a y'a partager k'a partager k'a partager surtout